cúig, a ceathair, a trí, a dó, a haon. Dia dhaoib, seo Brian arís ag vlagáil, is dócha. Níor smaoinigh mé go raibh mé ag vlagáil go dtí gur léir dom go raibh deich gcinn nó b'fhéidir cúig cinn déag de na tuairiscí nuaíochta seo agam ar an YouTube. Cibé an nuaíocht as Nua-Gheirsí inniu an 5ú lá Meitheamh 2015. Tá sé ag cur báistí inniu, ní raibh ar maidin. Tá duifean, duifean sa spéir ach níl sé ródhona agus tá mé ag ceapadh nach n-éireoidh sé níos measa. Scéalta ón New York Times inniu arís. 'Sé an pictiúr mór os cionn an fhillidh ná grúpa imirceach a ligeadh isteach in Myanmar ag an cabhlach ansin, is dócha mar chomhartha truaí, mar déarfainn go raibh siad i mbaol amuigh ar fharraige. I ndáiríre ní thuigim an méid atá ar siúl in Myanmar agus an Bhanglaidéis ach amháin nach dtaitníonn an mionlach seo, an Rohingya, le ceachtar rialtas agus go bhfuil an dá rialtas dá réir sin sásta scaoileadh leis na heisimircigh seo, is dócha, atá ag imeacht amach ar mhuir i mbáid bídeacha ag triall ar an Mhaláis agus ar an Indinéis, agus tá na céadta, b'fhéidir na mílte marbh cheana féin. Ní amháin sin, ach táthar ag teacht ar ollreiligeachaí, más féidir é sin a rá, sna campaí óna bhfuil an dream seo ag déanamh imirce. Tá sé ag cur báistí sa phictiúr agus tá an grúpa seo gan mórán éadaí orthub, ag síneadh plátaí amach ón dídean, ón scioból oscailte ina bhfuil siad, ag bailiú uisce le doirteadh isteach i mbuidéal, tá siad chomh. tá an méid sin tart orthub. Scéal truamhéalach. Ba cheart b'fhéidir níos mó aird a tharraingt ar an dream seo, is cosúil go bhfuil an imirce sa cheantar sin i bhfad níos measa ná an imirce ón Afraic Thuaidh go dtí an Eoraip. Dhá scéal atá ceangailte le chéile bainteach leis an idirlíon, uimhir a haon, is cosúil gur dearnadh cuspóir, sprioc, de cheithre mhilliún oibrí feidearálacha anseo sna Stáit Aontaithe, ag haiceálaithe As an tSín, ní fios go fóill an haiceálú rialtais é nó haiceálú príobháideach, ach is léir nach bhfuil rialtas Mheiriceá róshásta. Tá na sonraí ar cheithre mhilliún oibrí feidearálacha goidte ag na haiceálaithe seo agus is cosúil gur go bhfuil bunús Síneach leis an bhriseadh isteach seo. leis an gadaíocht sonraí seo. Níl mórán eile le rá faoi sin ach amháin eh, gur tharla an gadaíocht thar roinnt míonnaí. Taobh leis sin scéal ba cheart a bheith ag cur eagla ar dhaoine, is cosúil gur tugadh, gur thug dlíodóirí na Roinne Intíre, State Department, ní hea, ní hea, dlíodóirí de chuid na Roinne Cirt, thug siadsan cead don NSA, sonraí, eolas ar bith a bhailiú ar úsáid idirlín úsáideoirí i Meiriceá agus thar lear, gan é seo a bheith pléite go poiblí agus go hiomlán rúnda. Séard a bhí siad ag déanamh ná ag scagadh na sreabhanna sonraí a bhí ag sruthú idir Meiriceá agus an chuid eile den domhan. Baineann an scéal seo leis an haiceáil a raibh mé ag caint faoi anois díreach mar is cosúil go raibh an Roinn Dlí agus Cirt, más ceadmhach an más ceadmhach dom teideal Éireannach a úsáid do roinn Mheiriceánach, rinneadh an faire seo gan bharántas agus sin é an rud is measa, d'fhéadfadh siad a bheith ag déanamh faire ar na ríomhphostanna a bhí mise ag seoladh thar lear. Séard a bhí siad ag iarraidh déanamh, is cosúil, ná fáil amach cé as an raibh gadaíocht sonraí sna Stáit Aontaithe ag teacht. B'fhéidir gurb é an tionscadal sin ba chúis Leis an eolas atá againn ar an ngadaíocht Síneach, cá bhfios? Scéal spóirt Dé Sathairn na seachtaine seo Beidh rás capall Belmont agus tá seans ag an gcapall American Pharoah an Triple Crown a bhaint, sin na trí rás móra anseo i Meiriceá. Má, má éiríonn le American Pharoah Beidh sé ar an dóú capall déag an Triple Crown a bhaint agus an chéad chapall ó 1978 amach. Scéalta eile. Scéal réigiúnach, bainteach le Wisconsin agus mar sin, cúis suime domsa. Tá Scott Walker Wisconsin agus na ceardchumannachaí ceansaithe aige ag díriú a airde anois ar shealbhaíocht sna hollscoileanna. Tá díomá mór, mar a thuigfí, ar phobal na n-ollscoileanna. Tá sealbhaíocht an-tábhachtach do léachtóirí ollscoile. Gan sealbhaíocht, d'fhéadfaí iad a bhriseadh as a bpost am ar bith ar chúis ar bith agus is é sealbhaíocht ceann de na rudaí is tábhachtaí do léachtóirí ollscoile, dar leo. Gan ceardchumannachaí, bheadh sé an-deacair cur in aghaidh seo Séard atá an tUasal Walker ag moladh ná go gcuirfear bord ar bun chun na hollscoileanna, go háirithe an ollscoil mhór in Madison, a stiúrú gan tionchar ó rialtas an Stáit A bheag ná a mhór, tá sé ag príobháidiú oideachais stáit, agus ar ndóigh le hoideachas príobháideach tagann rialacha níos déine ar na hoibrithe. Ach cá bhfios céard a thiocfas as? Ollscoileanna príobháideacha atá i Notre Dame, Boston College, Harvard, Princeton, Yale, agus ní chloistear mórán clamhsáin faoi tenure sna hollscoileanna sin. An faitíos atá ar dhaoine ná dá n-éireodh le Walker sa reachtaíocht atá pleanáilte aige d'fhéadfadh sé baill an bhoird seo a roghnú é féin agus go cinnte bheadh luí coimeádach leis an mBord agus go dtosódh siad scun scan ag bhriseadh na n-ollamh liobrálacha as a bpostanna. Is deacair é seo a stop. Vótáil pobal Wisconsin do Scott Walker, ní uair amháin ach faoi thrí, Rinneadh iarracht é a aisghairm agus theip ar an aisghairm agus vótáladh isteach é don dara téarma. Seo é an rud atá ag teastáil ó phobal Wisconsin agus céard is féidir a rá faoi? An scéal deireanach ar leathanach tosaí an New York Times ná an chaoi ina bhfuil an Stát Ioslamach ag déanamh namhaidí d'aon ghnó is cosúil den Taliban. Ní amháin mar sin go bhfuil an Stát Ioslamach ag cur in aghaidh na hAfganastáine agus na Pacastáine agus an tSiria, tá siad mar bharr air sin ag cur in aghaidh an Taliban. Tuairiscítear anseo gur rug siad ar dheichniúr de chuid an Taliban le déanaí agus gur dhícheannaigh siad iad. I ndáiríre, níl na mionsonraí den scéal seo agam Tá, tá an dá thaobh measctha suas agam, ní cuimhin liom an bhfuil taobh amháin Sia agus taobh eile Sunnaí, ach is léir go gceapann an Stát Ioslamach gur acusan atá an svae. Sin deireadh na nuaíochta don Aoine seo. Caolsheans go bhfeicfidh sibh mé arís go dtí an tseachtain seo chugainn agus mar sin guím deireadh seachtaine deas oraibh go léir agus go dtí go bhfeicfidh sibh mé arís, slán agus beannacht.